unu ndị Igbo lienụ ndị Igbo nwụọnụ ndị Igbo kachanụ afa m bụ Prosper Chukwuka onye Nkwelle village Ọka Anambra steeti echichi izizi m chi 15 years ago ka echi m Ajaghịja echichi eji wee mara Ọka afa echi m na Ajaghịja bụ akụbụike echiche m akụbụike ndụ be anyị fụ ka anyị si eme mma ka anyị si enyere ndị mmadụ aka ka anyị si eficha ụmụ ogbenye anya mmiri na ka anyị si efiche ndị widows anya mmiri na ife ndị ọzọ na-eme ha wee kpọchiete m wee chie m double chief ọbata obie echiche m ya elekwa anya fụ na mma m na-eme n'obodo na-abawanye ụba wee kpọchiete m wee chie m high chief ego bụ ọga n'Ọka be anyị Anambra steeti echiche m ya fụ na mma na-eme ka na-aga n'iru ewee chie m nke ịnọ ọ napụ dike egbe mgbọdụ n'iru ọgụ as high chief kwa echicha m nke anwa fụ na m na-emekwazi mma na ụbọchị ọ wụna ụbọchị na-abawanye ụba ka mma m na-eme na-abawanye ụba e wee chizie m cabinet chief obodo anyị ọnụ na-ekwuru obodo ife echi m bụ ogbu agụ echichezie m ya emewezi ife a na-eme ndị Igbo nọ na diaspora wee chie m eze Igbo gburugburu n'ụwa niile afa echi m na ya bụ eze ome ife ukwu mgbe echi m ya bụ na 10 November 2023 m mekwele mma na-aga ndị Aniọma wetara m Aniọma Delta steeti wetara m certificate dere m ọgbụ na-eche ndo ndị Igbo gburugburu ekweche nke anwa ndị Calabar wetara m nke fa dee nye ala na-azụ nwa na Calabar emecha enye ụmụ akwụkwọ buru ụzọ wetara m nke izizi fa wetara m ife edere m na ya bụ echeta obi esie ike ụmụ akwụkwọ ndị Igbo niile nọ na Port Harcourt Rivers steeti wee wetara m nke fa ihe a dị na ya wụ ọzọ igbo ndụ ọ ya ka emechezi emeli mma na-aga ibidozie na-eje na ụlọ nga na-akpọpụta ndụ mmadụ bidozie na-emezi ụmụ ogbenye ụmụ mgbe anyị mechie widows empowerment ebe widows 1000 ka anyị empower in a day bidozie na-emezi ma ndụ ngwụlọ ma ndụ enwere nne na nna ma ndụ ishi ma na-enyerezi aka philanthropy mepezikwo ma NGO NGO anyị afa ya bụ eze igbo gburugburu Dr. Prosper Chukwuka Foundation ndị agbatago n'ụlọ ime ụlọ nga n'ime this year akaligo mmadụ 500 mgbe a weziri ihe ọnwa na-eme buziri ibu e wee kpọzie m oku n'anị igbo wee si mụ na eze igbo gburugburu abụọzị sọ ndụ nọ na diaspora echi m ya na a chọ ka o ruzie ụlọ e wee kpọọ mụ na nri ezumezu kingdom ebe ndị igbo niile bụ ndị kingmakers niile e nwere n'anị Igbo wee gbakọ aka ọnụ wee chie m eze omeihe ukwu ndị Igbo gburugburu n'ụwa niile ya ka emechezi agbazie m na palace nri agụ ukwu onye bụ eze agụ ukwu that their regent o wee chizie m eze Igbo gburugburu n'ụwa niile enwecha m certificate ihe niile na nri agụ ukwu a ka esi wee mekwezie m deputy president ambassador for peace worldwide enwekwa m certificate nke a kwa before anyị batazi ya before anyị bataba n'agụ ukwu ka abazi wee mee omenala niile dị na ya ṅụọ iyi niile dị na ya ṅụọ alụsị niile dị na ya esochiche m usoro niile a na-eso na omenala eji echi eze ewee pịazie m ọfọ ndị igbo ọ mụnwa pa ọfọ igbo niile mụnwa bụ aka ji ọfọ igbo igbo niile so apakwa ndị ọfọ pasie ya ike maka na n'agụ ukwu ka emeziri ya ọ dụzi official na ọ eze igbo gburugburu the second maka ojukwu general dim odumegwu ojukwu eze igbo gburugburu the first so ọ mụnwa nọchiri anya mụnwa bụ eze igbo gburugburu the second n'ụwa niile aka ji ọfọ igbo niile so taatazi bụ mkpụrụ ụbọchị nke iri na isii n'ime ọnwa ọktoba 2025 ka ụmụ akwụkwọ ndị na-anọchite anya ụmụ akwụkwọ niile nọ na Naịjirịa si Abuja wee bịazie wee weta m certificate ọzọ as an award wee dekweziere m ya echeta obi esie ike ụmụ akwụkwọ the same echeta obi esie ike ikwutere okwe ntị echeta obi esie ike ọ ụmụ akwụkwọ nwere